Tá muid ar ais arís! Donncha anseo agus inniu tá mé chun leabhar faoi vaimpír a léamh, ach tá fadhb aige. N'fheadar cén saghas fadhb atá aige agus é ag eitilt sa spéir. Rachaimid isteach agus feicfimid cén saghas fadhb. Ollmhór.

Ooh, féach ansin. Dhúisigh Ladislas agus bhí ocras air, ach bhí a chuid fiacla chomh maol sin nach raibh sé in ann plaic a bhaint as muineál le fada an lá. Rachaidh mé go dtí an fiaclóir, a dúirt sé. Ooh, féach na coinnle go léir agus é ag éirí amach as a chónra. Ooh. Chuaigh sé go stáisiún na nGardaí. Cá bhfaighidh mé fiaclóir? a dúirt sé. Tá mé ag iarraidh faobhar a chur ar mo chuid starrfhiacla. Ach shíl an Garda gur ag magadh a bhí sé. Agus ialtóga ag eitilt thiar ansin freisin. Tá mé lán dáiríre. Breathnaigh! Thaispeáin Ladislas a chuid fiacla maola dó. Féach. Ooh táthar sin siúd maol ceart go leor. Ha, gread leat as seo go beo, a dúirt an Garda leis. An gceapann tú gur amadán mise? Hm, ar chreid an Garda é. Labhair sé le fear ar ghluaisrothar. Táimse ag dul chuig an ospidéal, a dúirt an fear. Bhreathnaigh Ladislas ar a mhuineál. Neam, neam, a dúirt sé leis féin. Tá ocras ag teacht orm. Rinne sé sciathán leathair de féin agus d'eitil sé ina dhiaidh. Féach. Gluaisrothar agus an fear á thiomáint agus Ladislas á leanúint. Bhí sé an-gheal istigh san ospidéal agus bhí fear cantalach ag obair mar fháilteoir ann. Ba mhaith liom faobhar a chur ar mo chuid fiacla, a dúirt Ladislas leis. Fan anseo go dtabharfar fios ort, a dúirt an fáilteoir go cantalach. A Mhama! a bhéic cailín amháin. Vaimpír! Níl a leithéid de rud ann agus vaimpír, a dúirt an mháthair. Chuir sé seo cantal ar Ladislas. Thaispeáin sé a chuid fiacla don chailín, féach, ag gobadh amach an dá fhiacail, agus an cailín, agus í ag screadaíl, Nuair a glaodh ar Ladislas, chuaigh sé isteach chuig an bhfiaclóir. Chuir an fiaclóir strainc air féin nuair a chonaic sé an vaimpír. Níl uaim ach faobhar a chur ar mo chuid fiacla, a dúirt Ladislas. Féach cad atá an fiaclóir chun a dhéanamh, féach. Gairleog mórthimpeall air ionas nach mbeadh suim ag Ladislas fuil a bhaint de. Ach bhí an fiaclóir ag iarraidh a chuid fiacla ar fad a tharraingt. Ní raibh Ladislas sásta leis sin. Go brónach, rinne sé sciathán leathair de féin arís agus d'eitil sé leis. Féach amach as an ospidéal agus thuas sa spéir agus féach air ag eitilt uaidh, caithfidh gur chuir an fiaclóir faitíos air. Ar deireadh, bhí an oiread ocrais air gur ordaigh sé pizza mór millteach. Bhí fonn air plaic a bhaint as an mbuachaill a thug an pizza chuige, ach d'imigh an buachaill de rith. Féach air ag rith go tapaidh. amach agus fágadh an píotsa ansin ag Ladislas. Nuair a bhí an píotsa ite aige tháinig fear chuig an doras. Is stiúrthóir scannáin mé agus tá obair agam do vaimpír, a dúirt sé le Ladislas. Ghlac Ladislas leis an bpost mar aisteoir. Hmm. Sin rud nua sa saol! Ní raibh fonn ar Ladislas a chuid línte a fhoghlaim. Bhí sé ag breathnú ar mhuineál an bhan-aisteora. Tá a muineál ró-thanaí, a dúirt sé leis féin, agus d'ith mé an oiread sin den phíotsa nach bhfuil ocras orm níos mó. Hmm. Tá sé ag éirí geal anois, a dúirt Ladislas leis féin. B'fhearr dom dul abhaile sula mbeidh sé ina mhaidin. Chuaigh sé ar ais isteach sa chónra. 'Tar éis mo chuid trioblóide go léir, ar sé, 'agus fós níl faobhar ar mo chuid fiacla. Cófra lán arrachtaí an vaimpír. Súile dearga mar gheall ar an drochsholas. Starrfhiacla réidh le plaic a bhaint. Éadan bán mar go bhfanann sé sa dorchadas, agus dath a ghruaige meascaithe le gliú. Le gliú! Coinneal le solas nuair nach féidir leis an vaimpír codladh. Peata le cur sa chónra. Oh, cloigeann! Nead damháin alla chun daoine a scanrú. sciatháin leathair le haghaidh eitilte, cónra adhmaid agus glas uirthi ionas nach féidir le cuairteoirí teacht isteach, agus clóca trom le haghaidh oícheanta fuara. Anois, sin scéal an vaimpír. Súil agam gur thaitin sé libh, agus táim ag tnúth le scéal eile a léamh daoibh go luath.